ne tun furulen don cɛ dɔ de ma. Unhun, e tun furulen don cɛ dɔ ma. Awɔ, cɛ in ye karamɔgɔ de ye. Sisan ne ye sunkalo bɛɛ de kɛ ka tobili kɛ ka d'a ma. Seli tile naani na, hali ne ma kɛlɛ foyi foyi. Seli tile naani na, a nana ne labila ko ne ka taa n ka so. mɔgɔw y'a deli an ka kartiye kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ taar'a deli bɛɛ y'a deli ka kuma a fɛ a ma sɔn a ko ko e ko tagali kelen kɔni e b'o kɛ ko ne b'o kɛ karamɔgɔ dɔ b'an bara o yɛrɛ dara o yɛrɛ dara dɔ kan ka taa ka ta'a deli a ko o ma ko furu tun banna ko mais ko ko mɔgɔw nana delili kɛ ko tagali in kɔni ko ne b'o kɛ Fɔlɔ a tun ye so ta yɔrɔ dɔ la ka ne bila yen a yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ a bɛ se ka kalo kelen tile tan duuru a tɛ na ne filɛ tuma dɔ la n'a nana n bara a b'a fɔ e dugu i tɛ se ka bɔ ne ka furu la dɛ i tɛ bɔ ne ka furu la walasa i ka furu damu sɔrɔ n'i ma bɔ ne ka furu la fo k'i sa i tɛ furu damu sɔrɔ ne b'a fɔ ko ne bɛ e ka furu la an k'a to ala ma ko bɛ ala de bolo a y'i to o de manamanakan fɔ la n'a nana a bɛ na dugu ma dugutila fɛ n'a mago bɛ na a b'o ɲɛnabɔ a bɛ bɔ a bɛ taa n'a donna deux heures quatre heures b'a sɔrɔ a bɔra a taara a y'i to o de la sisan sunkalo nana an sɔrɔ o kɔnɔ tan tɔ seli tile naani na dɔrɔn ka sin ka ne labila ko ne ka n minɛn cɛ ka taa seli tɛmɛlen wa awɔ seli tɛmɛnen sunkalo tile naani yɛrɛ dama a bɛ so min kɔnɔ yen e t'i da ɲɛsi telefɔni ma a ye so luwe a ma se n fɛ yen sisan seli tile naani na dɛ a nana ne labila sa mɔgɔw taar'a deli an ka kartiye kɔnɔ musomisɛnninw yɛrɛ taar'a deli a ma sɔn ne fana ko n ko k'a to yen a ye so labila a ye sotigi wele ka so labila k'ale tun ye so labila sotigi a yɛrɛ tun nana ko sotigi y'a deli ka kɔri a ma sɔn A ye so labila ne fana ko problème t'a la sotigi nan'a fɔ ne ye k'a ye so labila ne ko awɔ n ko n'a ye so labila n ko ne yɛrɛ bɛ so ta parce que u ko fo ne ka minɛn bɛɛ de ka cɛ ka taa an ka so ko ka sɔrɔ ka na bon sisan a bɛ i b'a fɔ sisan k'a nimisara de a terikɛ dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko ale mago bɛ ne la k'ale kɔni b'a fɛ ne ka segin n ka furu la ne ko ne ma furu sa o ee a nana baga n ma ka n labila ko n ka taa n ka so n'a ye n labila ko n ka taa n ka so n b'a kɛ cogo di se dun tɛ n ye n bɛ n yɛrɛ tun t'an ka so ye n bɛ n tɛnɛmuso dɔ de bara dɛ an tun bɛ luwanse la so dɔ kɔnɔ ala nan'a kɛ n tɛnɛmuso in ntanyana o sotigi ko n kana bɔ so kɔnɔ ko fɔ n ka to so kɔnɔ bɔn ne furula ka bɔ yen nɔ n'a fɔra tugun ne ka n ka minɛnw bɛɛ cɛ ka tila ka taa o so kelen kɔnɔ ne fana ko n ko ne bɛ so ta n ko ala ka bon n ko ne bɛ so ta ne kɔni ne ye so ta ten sisan a b'a ka delili la a yɛrɛ a bɛ ne wele k'a fɔ ne e yɛrɛ ko furu in banna de furu in ma ban koyi ne ko ee ko furu ma ban n yɛrɛ b'a ko ne ka ko nege t'e la i ko ko wal a y'a fɔ ko walayi bilayi ko ne ma foyi k'ale la mɔgɔw taalen delili kɛ ko walayi ko ne ma foyi k'ale la ko seulement k'ale yɛrɛ de tɛ ne fɛ walayi a y'o de fɔ delikɛlaw ka tila k'a fɔ n yɛrɛ n yɛrɛ y'a deli k'a fɔ bɛɛ n ko karisa ala kama furu la sa e mana ne labila sa ne bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko awɔ k'ale ma ne dun ma fɛn k'ale la dɛ ko walayi ko ne ma fɛn k'ale la ko ne yɛrɛ de ka ko nege t'ale la ko ne ka taa sa ne labila ten ko ne ka taa ne kɔni ne ye so ta ne bɛ n ka so kɔnɔ ne bɛ n ka so sara a yɛrɛ b'a dama sa terikɛ nin ko ko ne ka segin furu la aa ne ko ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne fana kisa ka gɛlɛn ne mana segin furu la n'a ye dɔwɛrɛ kɛ n na min ka jugu ni kɔrɔlen ye n b'o fɔ cogo di o de kabiri o de daminɛna sa n terikɛ in ye ne wele fɔ bi n b'o kɔnɔnafili kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'u ta fɔ ee i kana taa dɛ n'i taara sen in na a b'a kɛ tan i la a b'a dun tan i la ne ko n ko olu kɔni ne bɛ yan Ala bɛ min na kɛ ne sigilen bɛ ka Ala de makɔnɔ ne t'a fɛ ka mɔgɔ makɔnɔ ne bɛ ka Ala de makɔnɔ i ka tana in dun n'a bɛ se ka n bilasira ni kuma min ye o la. Tɛnɛ ɔ ko k'i ɲininka k'i bɛ se k'a bilasira dun. k'i k'a bilasira.
Lamini an ka. K'a ka taa wa.
lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma ni ne kɔni b'ale pilasi la ne tɛ taa eh. awɔ lamini a ka jɛn nin kɔ awɔ e eh, mɛ o de don a ka jɛn a kɔ bɛɛ y'a deli n'i ma sɔn mɔgɔw ka ladili ladili delili kama i bɛ sɔn futa ma bɛɛ y'i deli o kana mɛri tɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ yan ɔ ni mɛri t'a ni ɲɔgɔn cɛ lamini a ka jɛn nin kɔ sa a b'a garisɛgɛ sɔrɔ alhamdulilayi a y'i bɔ so min kɔnɔ i b'o so kɔnɔ i b'i ka feerenin kɛ k'i ka i ka so sara ka ban i sigi i ka ala makɔnɔ ala bɛ cɛ ɲuman d'i ma lamini n'a seginna nin ka furu la nin bɛ tila tuguni k'a bila koyi nin tɛ furukɛla ye dɛ ne bɛ min fɔ a ɲɛ na hali ne tɛ kuma jan fɔ nin ɲɛ na a ka jɛn nin kɔ maa maa bɛ mɔgɔ lebu furu kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ jɔ i la furu o furu kɔnɔ jɛw kɔ ne b'o de fɔ a ɲɛna a ka jɛ nin furu kɔ a b'a garisɛgɛ sɔrɔ n'ala sɔnna maa min tɛ nin cɛ in ye madame jabate a nin y'aw musow kuma yɔrɔ ye dɛ mhm. yala a ka taa wa a tɛ furu la o e a kana taa ayi n k'a tɛ furu la Eh, i y'a mɛn a ka taa a kana taa a b'a la de kɛ a t'a la o walahi a tɛ furu la nin kɔni ninnu bɛ ko dɔ de la yen dɔrɔn a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min na yanni a ka tile gan a yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ bɔra ale ta in kalama ka ban tɛnɛ ye min fɔ o de don a tɛ ala kɛ kelen ye n'a ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ a k'i furu siri o ma ɛ alimamu ye delili kɛ bɛɛ ye delili kɛ ko kelen na ɛ e na to nin bolo bi n b'i bila sini n b'i ta bi n b'i bila bi o ye ko ye ko kolon tɛ ko ye dɛ o tɛ ko ye
ee michel n ko ayiwa ee a ka taa bi ma taa o a taara ka ban buru b'a nɔfɛ a mɛnna ayiwa a dulonnen don ko dɔ de la dɔrɔn aa a taara o cɛ y'ale labila k'a ka taa ale yɛrɛ a bɛ furu fɛ a ye mɔgɔw bila k'a deli bɛɛ taara deli sa ayiwa ne kɔni fɛ n'i ma ala ta mɛn i tɛna sitanɛ ta mɛn ɔ n'i ko k'i bɛna segin o kan tuguni aa ko fɔlɔ ah, i yɛrɛ o ye filanan ye i yɛrɛ nɔ ye dɛ a tɛ jɛ nin kɔ ah, cɛ ka ca dɛ
kulibali ko ten wa lamini
nin ko in kɔni ne bɛ min fɔ n balimamuso ye Anw bamananw ko ko ɲamɔgɔden woloko fɔlɔ ye tiɲɛ nka fila n'a saba ko maa yɛrɛ nɔ don n'a b'a fɛ ka siɲɛ filanan kɛ ɔ e yɛrɛ kɔni o b'a n'a hakilila cɛ ni cɛ in ka d'a ye a bɛ se k'o kɛ nka n maa bɛ fɛn dɔ ta fari nka laban i b'i dogo ka taa bila a laban bɛ k'o ye parce que hadamaden dɔw bɛ ne ma d'a ra ni cɛ in ka kɛnɛ o ayi cɛ in ka nin kuma fɔ cogo n'a ka ko kɛ cogo ne ma nin fara maa hakilimaw kan fiyewu ni nin tɛ fɛn dɔ ta maa yɛrɛ bɛ muso kɛ tan de surtout diinɛ mɔgɔ n b'i kɛ tan n b'i i bila n b'i i kɛ tan n bɛ aa balimamuso tɛnɛ ka fɔlen nin in kɔni don a k'aw ye i ka ala kɛ kelen ye ala b'i wasa o n'o tɛ i m'a dɔn ni a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a bɛ faamu ɛ bɛnkɛjan a ka taa wa a kana taa de a b'o de nɔfɛ koyi
ne kɔni bolo nin b'a fɛ ka a ko ko cɛ nimisalen don ale yɛrɛ bɛ ka kuma yɛrɛ tan ka segin cogo min na est ce que ale yɛrɛ fana jɛlen don ayi a ma jɛ donc n'ale ma jɛ cɛ yɛrɛ fana ah, ma jɛ cɛ fana tɛ ka sɔrɔ ten n'a a ko a bɛɛ la ten k'a kana taa eh. bon lamini ko fantan ko fantan dusu fantan dusuba hmm. ko ɲɛsuma don fɔlen b'i ye hmm. mais ne b'a fɔ fantan dusuntan fɛnɛ i ta tiɲɛ don fɔlen b'i ye hmm. parce que déjà kuma in yɛrɛ min ye ne tɔɔrɔ kuma in kɔnɔ muso ko ko a y'a furu ka taa bila yɔrɔ dɔ la kuma la a bɛ kalo yɛrɛ kɛ a tɛ s'a fɛ a lamini bɛ furu jumɛn surcroît ye karamɔgɔ aussi o ye furu sugu jumɛn ko jamana in ka lafiya o ye furu sugu jumɛn donc peut-être n'ale fana y'i y'o bɛɛ muɲu a y'o muɲu ka da nata dɔ de kan a y'o muɲu ka da nata min kan a bɛ se ka nin fana muɲu ka da o nata kan o kɔni o b'a yɛrɛ n'a galabu bolo sinon tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ne hakili sanfɛ ne bɛ ne ka ne bɛ bɔ kuma la yan
Mɔgɔ man kan ka to nin kuma in na. Ni ka juguman ta. Bon ɛɛ i b'a dɔn a man nɔgɔn. Ee nin camanba de bɛ yen kɔndɔrɔfili bɛ mɔgɔw la u mana furu kelen min sɔrɔ si birintira bon du kɔnɔ mɔgɔw i bɛ t'a sɔrɔ jigi bababababa tɛ yen ni jigi bababa tɛ yen i dun bolo dulonnen tɛ ko ɲɛnama la bon maintenant ni i ye cɛ n'i y'a ye cɛ bɛ ka nin phase ninnu bɔ ale la tan jigi babababa de t'a kɔ ni jigiba b'a kɔ a tɛ phase bɔ muso la tan muso tɛ to kelennabila la a yɛrɛ ma ka location ta k'a b'a sara ni ka sɔrɔ jigiba tun b'a la a tun bɛ taa so o tigi tun b'a dɛmɛ ka a kan ka kan kɔrɔla siɲɛ karamɔgɔkɛ ye i bɛ ka min kɛ n denmuso la ou bien i bɛ ka min kɛ n dɔgɔmuso la n balimamuso la a tɛ kɛ o mɔgɔw de dɛsɛlen don mɔgɔw kɔ o de ye mɔgɔw kɛ kɔnɔrɔfili mɔgɔw ye fo mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ i ka mɔgɔw la min b'a kan siɲɛ a banna ka tiɲɛ fɔ awɔ c'est à dire k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛfɔbaga b'i kɔ ni cɛw y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛfɔbaga tɛ muso min kɔ u to ka nin ko façon de k'o tigi la n'i y'a bɛ ka nin kɛ muso la muso sɔrɔ cogo de don ɔ nka muso sɔrɔ cogo in fana tɛ muso in fana nɔ ye parce que a fana fɛn ɲinitɔ de don hakili kow de don ani a sɔrɔla hukumu min kɔnɔ ani muso bɛ situation min na parce que an bɛ jigin an balakaw la ko caman na a caman na u nɔ tɛ kɔnɔrɔfili de bɛ mɔgɔ bila ko caman na koyi musolakaw sɛgɛnnen don musolakaw sɛgɛnnen don ni si birintira cogo fasɔn dɔ la a t'i ɲɛ a t'i kɔ i b'i dulon yɔrɔ juma se tɛ fa ye se tɛ ba ye i b'a kɛ cogo di i bɛ taa min i si dun bɛ ka taa de mɔgɔ dɔw bɛ na i b'i jɛ de koyi i b'olu ka dimi fasɔn dɔw de kuntan n t'a dɔn n'i b'a faamu a tun ka di n ye aw ka hakilina de fɔ a ye a ka nin tako filanan na cɛ ka se k'a sɛbɛ dɔn n mako b'o de la a bɛ n balimamuso to yen a ka taa parce que a kɛcogo t'a bolo n'i y'a ye a nana c'est que sigini nɔgɔ b'a la i bɛ t'a sɔrɔ depuis cɛ y'a kɔ don a ma mɔgɔ ɲɛnama fana sɔrɔ parce que bi bi in na mɔgɔ min b'a f'i ma ko n bɛ fɛ k'i furu ah, ani a y'a bɔ a sira fɛ o tigi kan ka tanu dɛ ah, cɛlakaw la bi an bɛ tile kunnama min na i ko ah. bi ee n ma ani n mama dalamaga kelen bɛ yen ee kulubali mugan ye kelen ye muganfɛnw tɛ kelen ye musow ye kelen ye musow garisɛgɛ tɛ kelen ye musow ye kelen ye musow ka cɛɲaw tɛ kelen ye musow ye kelen ye musow ka barikaw tɛ kelen ye musow ye kelen ye musow garisɛgɛ bɔn bɛ ɲɔgɔn ma a bɛ ten i b'a fɔ ko cɛw bɛ cogo min na i bɛ dɔ ye ko dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ k'a tugu a tɛ k'a tugu dɛ a y'a ɲɛɲini sira sugu bɛɛ fɛ a m'a ɲɛ sɔrɔ de Il faut vraiment vivre dans les quartiers populaires ah, pour comprendre ça. Ah, oh. n t'a dɔn n'i b'a faamu f'i ka kɛ quartier belebeleba ninnu kɔnɔ i ka se ka nin faamu adamadenw taabolo n'u nabolo la i bi dɔ ye ten a bɛ tango tango de la mɔgɔw bolo ni mɔgɔw ko ko taa gauche fɛ a bɛ taa gauche fɛ ni mɔgɔ ko taa droite fɛ a bɛ taa droite fɛ hakili kelen pe tɛ a yɛrɛ la hakili min bɛ se k'ale yɛrɛ bilasira ale ka bilasirabagaw ye mɔgɔw de ye mɔgɔw ko taa yan fɛ a bɛ taa yan fɛ ni mɔgɔw ko na yan fɛ a bɛ na yan fɛ bɔn ni a m'o mɔgɔ fana sɔrɔ min b'a fɔ taa yan fɛ na yan fɛ a bɛ kɛ ten to yuru a bɛ mɔgɔw cɛla mais a tɛ mɔgɔya bolo kan dɛ wa adamaden camanba de bɛ an cɛ la n'u ma dɛmɛ a bɛ k'aw kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ k'u tugu de n'u ma dɛmɛ a tɛ faamu kulibali mm. ni ala ye hakili min d'i ma mm. ni ala ye hakili ɲuman di mɔgɔ min ma bilahi talahi walahi a ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'i ma diɲɛ sɔrɔfɛn bɛɛ dira e ma bɛɛ b'i bolo hakili ka hakili ɲumanba ta k'a d'i ma ko e de hakili bɛ k'i la baara ka taa ko a ka ca ala fɛ a fɔra k'i ka mɔgɔw ɲininka dɛ i kana kɛ filimatɔ ye tuma bɛɛ parce que adamaden kelen tɛ tiɲɛ kan tuma bɛɛ o mais k'a fɔ k'e bɛ se ka i ka tile journée fan kelen bɛɛ kɛ n'i hakili ye i ma mɔgɔ ɲininka i sɔnna koyi i sɔnna I sɔnna Ala fɛ, kulubali i sɔnna dɛ, i sɔnna i sɔnna, ko e bɛ se ka tile journée k'a daminɛ 6 heures du matin i y'a faamu ka na fo tile 14 heures k'e y'i ka tagali n'i ka donni ka bɔ n'i ka fɛngɛ camanba kɛ k'e ma mɔgɔ ɲininka ah. wa e y'olu kɛ o ɲan'i bolo ah. Ala fo kosɛbɛ a ye fɛn d'i ma a m'a d'i filan ma belebele i y'a faamu ɔ hali an bɛ plateau kan yan min kɛ nin hakili ɲininka de don an hakili man di ni tɔw bɛɛ ye dɛ an tɛ ko dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan an man kɔrɔ ni mɔgɔ ye an man dɔgɔ ni mɔgɔ ye nka dɔrɔn jigiyaw de don ala de ye jigiya dɔw da an kan ɔ ka an bila baara dɔ la k'an ka hakili fɔ ɲɔgɔn ye et pas an tɛ k'a f'u ye dɛ an bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye de parce que n'an kumana yan olu eh, minnu bɛ k'an lamɛn u bɛ fɛn caman tɔmɔ wa n'olu fana kumana an bɛ min tɔmɔ olu nɔfɛ olu t'a tɔmɔ an nɔfɛ o de b'an sɔrɔla studio in kɔnɔ yan koyi auditeurs bɛ weleli min kɛ an bɛ min sɔrɔ o la u t'o sɔrɔla anw na mais anw de bi yan u bɛ problème exposer an b'a fɔ donc n balimamuso bɛ gɛlɛya la dɛ karamɔgɔkɛ bɛ k'a tango tango dɛ a tɛ ka se k'a yɛrɛ bɔ karamɔgɔkɛ bolo dɛ ni n y'o yɔrɔ fɔ a hakilimaw k'a jate minɛ dɛ a tɛ ka se k'a yɛrɛ bɔ a bolo dɛ parce que yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ k'u to ɲɔgɔn bolo hali a bɛ k'a tango tango cɛ ni musoya kɔnɔ min kɛ nin a bɛ ka hɛrɛnin dɔ sɔrɔ a bolo a tɛ k'o ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo tuguni cɛw tɛ kelen ye koyi n tɛ ɲina maa karisa kɔ c'est que i ye fɛn dɔ sɔrɔ a la i ma min sɔrɔ tɔw la a y'a bilasira lamini i ka kuma lɛgɛsɛ don nin bɛ yɔrɔ min na sisan ne kulubali bɛ min fɔ a ye n balimamuso ye n b'a bilasira ni cɛ in ka d'a y'a ka segin cɛ in ma ne tɛ n ta fɔ ko min yɛrɛ bɔ a la dɛ ne n'a don sa o kuma a ye kuma fɔ ɛ jɔn jɔnsɔnna ye hɔrɔnya ye koyi ɔ n kɔni bɛ min fɔ a ye ne yɛrɛ kulubali n b'a dɛmɛ n fana bɛ n ka dɛmɛ kɛ dɛ aa Ah, n b'a a y'a dɛmɛ. lajɛ dɛ ɛɛ karamɔgɔ don n sɔnna nka ne fana bɛ muso in dɛmɛ n b'o fɔ a ye N'Ala sɔnna. n balimamuso n b'a dɛmɛ N'Ala n sɔnna. kɔni n b'o k'a ka falaki ye n'ala sɔnna ne yɛrɛ b'a dɛmɛ A diyara n ye n bɛ yɔrɔ min na n b'o fɔ a ye komi a tɛ ne yɔrɔ dɔn ne bɛ nafaji n'a sera nafaji kaburudo da la a ka numéro wele soixante-treize quarante-quatre soixante et onze soixante-quatorze ɔɔ ayiwa baasi tɛ a diyara n ye an b'i fo nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen Voix du cœur don an tulo b'i la hɛrɛ tilenna Nba i ni su kuma b'i bolo baasi t'an na
an ka furu sariya yɛrɛ ne bɛ fɛ k'a faamuya quoi komi ne i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni an tɛ ka fɛn mɛn dɛ n ko ne ye muso dɔ furu quoi ɛɛ bon a tun bɛ Furu ye san 8 ye unhun ɛɛ a ma bange ne ye unhun ɛɛ bon an yɛlɛmana yɔrɔ dɔ la unhun ɛɛ a ni mɔgɔ de bɛ t'i sigi ka ne kɔrɔfɔ mɔgɔw kuma quoi i furumuso ne furumuso yɛrɛ unhun n y'a lajɛ o n y'a lajɛ o de la unh donc ne ni nana bɔ a kɔnɔ unh ne y'a bugɔ unh
Arajo min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga walasa écho ka dabila
o kɔni de la a taara bɔ a tɛ a ba fɛ yen a taalen bɛ yɔrɔ ta a n'a terimuso yɛlɛmanen bɛ yen quoi ne bɛ fɛ

U bɛ kɔrɔfɔ u bɛ mun de fɔ bon u bɛ ne kɔrɔfɔ bon ne jogo minnu bɛ ne na a bɛ taa olu lakali olu ye quoi don dɔ la yɛrɛ ne bancinin k'a ma ko a mana ko min kɛ a man k'a lakali mɔgɔw ye quoi furu yɛrɛ kɔnɔna ye quoi bon don dɔ a ye ne kɔrɔfɔ ne nana kɔrɔfɔ n y'a bugɔ dɔrɔn a y'a ka minɛnw cɛ ka taa I b'i muso fɛ wa
bon a kɔni taalen don furu kɔni ma sa ayi ayi ayi kalikan to yen aa a b'a fɛ Kulubali
a bɛ fɛ dɛ a b'a muso fɛ Kulubali a tɛ n teri kun a tɛ teri ma n teri kun ma ma deli kan ka jan a bɛ muso fɛ a bɛ muso fɛ dɛ

Ouais, ouais. Parce que e bɛ to teliman de la. Ee, E bɛ to ligɛligɛ man de la. Et puis n bɛ min f'i ye. N'a Ala ma. Ɛɛ biro ninnu kɔnɔ ventilo belebeleba in bɛ sanfɛ yɔrɔ min na o ka jugu delilikɛlaw ma sa. Patɔrɔn i bɛ t'i sigi patɔrɔn min ka salle d'attente kɔnɔ k'a kɔnɔ. Ɛɛ a ma nɔgɔn dɛ. Ni ventilo in bɛ sanfɛ
i b'i sigilen ye f'i b'a mɛn. o ye sunɔgɔ di natɔ ye o y'a sɔrɔ secrétaire nin aigrilen i b'a ye dɔrɔn ventilo in de b'i lasunɔgɔ quoi secrétaire t'i lakunun patron bɛ na tɛgɛrɛ a ko a b'a fɔ secrétaire ko mais celui-là là ko non il est venu pour moi ko faut pas le réveiller laisse-le a b'a fɔ

kuma tun b'i bolo an k'o mɛn an bɛ segin kɔ dɔɔnin eh, mɔgɔ ma deli kan ka jan u y'a fɔ cogo dɔ la dalima deli mɔgɔ ma deli kan ka jan n balimakɛ ko ko a muso taara ko ka ɲaama dɛ o don mhm.
ni ɲɛ bɛ balimakɛ in na an mm. balimakɛ in a muso ka d'a ye o mhm. a kana kɛ ni maloya ye nin bɛ cɛya kɔnɔ mhm. ɛɛ lamini Talen ka di boli ni jugu na siyɛn tɛ ɲɛ a kana maloya nin tɛ maloya ko ye a muso don a kana yɔrɔ caya dɛ a bɛ muso in fɛ a ka maa bila ka taa nɔfɛ nka furu jigin da tɛ balo a ka maa bila ka taa a b'a muso fɛ ko a bila ka na somɔgɔw b'a bila ka na jigin da tɛ balo a ka maa bila ka taa oui madame Jabate ko ten wa lamini ne bɛ ɲininkakali de kɛ furu basa furu bɛ ye furu bɛ yen dɛ est-ce que furu yɛrɛ yɛrɛ don mɔgɔ caman ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn kan k'an bɛ furu la n'a fɔra ko ka taa furu sa yɔrɔ yɛrɛ la i tɛ se ka taa yen koyi ni muso y'o dɔn i la i bɔgɔ ka fiɲɛ n'a b'a dɔn meri t'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw y'i sigi a bɛ furusiri kɛ ten e dun nege bɔra a den ye ko bɛɛ fana kɛ meri ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye ko bɛɛ kɛ meri ma kɛ a donc ni mɔgɔw nana ka na o su n'o y'o ka kasaw cɛ ɛ kɔrɔfɔli in tun ye de n bɛ taa cogo ɲini na koyi parce que n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tɛ yen min bɛ se k'i nɔ minɛ n'o tɛ ni meri de don i bɛ taa wele tribunal la o u b'a fɔ k'a fɔ a ka segin a ka furu la o mais ni o tɛ yen a tagalen min filɛ nin ye sisan mɔgɔw de bɛ se ka delili kɛ a ka segin ten tuguni mais ni meri tɛ yen est-ce que o segin to o tɛna fɔ de a pour que ne ka segin sa est-ce que f'a kan ka meri de kɛ o bɛɛ ka nɔgɔn o bɛɛ ka nɔgɔn mɔgɔ ka taa a bɔn sisan kow dun bɛ cogo min na e ma kuma mɛn cɛ ye kuma tigɛra cɛ da mais cɛ ko de k'a n'a terimusow taara so ta u yɛrɛ mara so kɔnɔ a n'a teriw de bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ donc u b'u débrouiller u b'u ka so sara o bɛ ko min na o tɛ ko ɲuman ye dɛ ah, o tɛ ko ko jɛ o tɛ ko ɲuman ye dɛ o de y'a to ne ko ko furu bɛ yen furu bɛ yen yala ni mairie de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la kɔni a bɛ se ka muso in wele tribunal la mais ni mairie tɛ yen ah. a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ ni muso murutira minɛcogo t'a la dɛ ne dun ɲɛ bɛ muso in na a bɛ komi a ye taabolo wɛrɛ de ta tuguni awa den fana ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko san joli san segin den ko bɛ muso senna siri kosɛbɛ a b'o kɛ ni denw bɛ yen muso b'a fɔ n bɛ n denw kɛ cogo di n tɛ se ka taa ka n denw to mais den fana tɛ yen situation ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ donc n'ale kɔni bɛ muso in fɛ ale de bɛ se ka ji sumanin kɛ a koliji la k'a ye se ka nɛgɛni kɛ bon hali o nɛgɛni yɛrɛ fana ni muso ye taabolo dɔw ta n'a ko k'a b'a ta kɛ nɛgɛni a dun tɛ furu yɛrɛ yɛrɛ kɛ la a bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ a ka gɛlɛn a bɛ faamu oui Bɛnkɛjan fana ko ten wa ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna baasi tɛ kuma b'i bolo i mako bɛ jɔn na monsieur Lenko ani bamanan aɔn e mako u tulo b'i la i ka mun kɛra d'accord ɔ i b'u wele sini n'ala sɔnna a ma n'u bɛ se ka dɛmɛ min k'i ye i y'a faamu da bɛ na u bɛ tila ka numéro d'i ma i b'u wele sini u bɛ u bɛ numéro d'i ma tɛnɛ a ko ale a nikun bɛ siran a furumuso ɲɛ kojugu a ko nka muso in yɛrɛ tɛ mɔgɔ ŋaɲalen ye mais ale yɛrɛ de nikun jɔlen tɛ muso nin ɲɛ a furumuso in a t'a dɔn ko ale bɛ se k'a dɛmɛ o la wa dɛmɛ t'o la hmm.
a yɛrɛ b'a fɔ ko muso tɛ muso ŋɛɲɛnen ye hmm. a b'a fɛ de fɛ damatɛmɛna de ni maa bɛ maa fɛ i bɛ siran a ɲɛ fɛ mana se degré dɔ la a bɛ na ni siranya de lamini a bɛ sɔrɔ nin ka nin i y'a dɔn diɲɛnatigɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ jarabi ko kelen kɛ n'i b'a kɛ denmisɛnninya kɔnɔ i b'a kɛ cɛkɔrɔbaya kɔnɔ mm. wa nin b'a ta de kɔnɔ de eh. ala k'a dɛmɛ an b'a fɔ yɛrɛ ala y'ale dɛmɛ parce que a ma bɛn ni muso farin ye n'a tun bɛnna ni muso farin a tun bɛ bɔ a da k'a ma bɛn mm-hmm. mais an bɛ halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka furu ni kɛ furu a b'a fɛ de ala ka den sɛbɛnama bɔ a la an maliyɛnw mago bɛ den min na vraiment nin ka ɲi nin ye fɛn ɲuman ye muso sabalilen don cɛ b'a muso fɛ
furu duman don ka a b'a fɛ o ye tiɲɛ ye i ye kuma min fɔ a b'a fɛ o ye tiɲɛ ye mais a fɛnɛ a kan'a to muso in fana ka siranya in ta a ɲɛ kan ka se degré dɔ ma a man ɲi muso in ma a man ɲi ale yɛrɛ ma parce que couple kɔnɔ cɛ de ye dutigi ye ɔ ni dutigi yɛrɛ n'i yɛrɛ siranna ka siran f'i bɛ don i foroko kɔnɔ cogoya façon dɔ la o fana ma fɔ dɛ ala farala ka i yɛrɛ ka kuma de don muso in man ŋaɲa mais a ka to ka baro kɛ n'a muso ye a bɛ to k'a fɔ k'a fɔ ka kumaw don ni ɲɔgɔn cɛ Bɔn ni i ma ne bonya nin cogoya in na ou bien ni nin ma kɛ nin cogoya in na a mana kɛ cogo cogo ne de kɔni ye n ka sotigi ye il faut que i ka n kɛ nin cogoya in na ka to ka baroninw k'a fɛ komi mɔgɔ ŋaɲaman tɛ tɛ hali ni mɔgɔ ŋaɲaman tɛ mais a yɛrɛ ja bɛ jɔ dɔɔnin dɔɔnin quoi n'u bɛ to ka kuma a bɛ to ka kumanin dɔw glisser ka glisser mɔgɔ ŋaɲaman tɛ A bɛ bon a bɛ a mɔgɔ ŋaɲaman tɛ donc a ja bɛ jɔ a ɲɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin cɛ fana kana siran a muso ɲɛ ka se degré dɔ ma dɛ parce que a bɛ da hakili yɛrɛ kan quoi o man ɲi a b'a muso in fɛ Ala ye muso ɲuman d'a ma mais a k'i jija a ka cɛya yɔrɔ in fana kɛ quoi ɛɛ madame Jabate
a ka siran ɲɛ kun t'a la kun foyi t'a la wagatinin kunkurunin ko de don an y'a na ko komɛnta de don wa a ni ɔhɔ a banna aa non i bɛ tubabu kan mɛn o yɛrɛ de don nka coup de foudre in yɛrɛ kɔrɔ ye coup de foudre
lamini ala k'an kisi ka adamaden si t'i ka bɔ kɛ k'i ka saya kɛ n'a m'i sɔrɔ o de y'a to a bɛ fɔ hali dɔnkiliw la ko adamaden bɛɛ bɛ jarabi ko k'a ta de de de 7 à 77 ans a kɔni b'i sɔrɔ donc i bɛ hadamaden dɔ ye don dɔ la ten dɔrɔn i ni i ni a la maladie d'amour la maladie d'amour lamini a bɛ o de bɛ cɛ kan k'a bɛ ekɔlidenw minɛ kilasi kɔnɔ o de bɛ cɛ kan o de bɛ cɛ kan o de kɛra ta siranna muso cɛ bagolen don a bagolen don ka bago donc basiba t'a la ayi bago in ye jarabi de ye jarabilen don jarabi ye o ye arabu ka kan de o de y'a siran muso ɲɛ m'a ye jarabi in yan mɔgɔ bɛ sens wɛrɛ d'a ma nka jarabili bɛ yen ala yɛrɛ de b'o bila ka k'i lajɛ mais mɔgɔw bɛ k'a ta k'a kɛ i n'a fɔ n b'i ka sa fɛ yen an b'a fɔ k'a bagora bon o fana ye waatinin ko de ye ɔ n'o fiɲɛ yɛlɛmana fiɲɛ fana bɛ taa fan dɔ fɛ a bɛ yɛlɛma ko dogo dogo a bɛ faamu a ko lamini ala k'an kisi i ka jarabi cɛla cɛ min t'i fɛ alahu akubar Ah, hali n'i jarabira muso la min t'i fɛ hali n'i ye belebele i bɛ fasa laginɛkaw ko ko ni baara t'i la k'i ye yarabi muso la min t'i fɛ baara t'i la e yarabila muso ye la dɔ la min t'i fɛ

kulibali ko k'a f'i ye i denmuso ale bɛ san mugan na han a ko u donna kɔɲɔso la kunun mhm. a n ko k'a cɛ ma se k'ale npogotigiya ta fɔlɔ dɛ k'u y'a fɔ sɔgɔmada na k'ale npogotigiya tara ko mɛ a ma ta fɔlɔ dɛ ɔhɔ k'ale yɛrɛ sirannen don ko mɛ mɔgɔ t'a kalama mhm. mɛ k'u kɔni y'a fɔ ko npogotigiya tara mhm. ɔ u bɛ kɔɲɔso la su in na hali su in na yɛrɛ ko cɛ ma se dɛ kuma filɛ nin Ɛ jɔn sɔnna ye hɔrɔnya ye o la nin ye muso ɲɛnama de ye wa hɛrɛba de b'u ka furu mɛ kunun yɛrɛ tɛ kun kunun tɛ ko dimasi wala kunasini furu kɔni sirila kunasini depuis kunasini sufɛ ka dugujɛ kunun na an bɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn na surɔ u donna surɔ de u bɛ don u bɛ don dimasi de dimasi su ka dugu jɛ ntɛnɛn na o su o ye dimasi o ye dimasi su ye
ka na surɔ ɔ ka na se bi ayiwa k'a ka k'a ka a bɛ se ka mun de fɔ ale ye k'a kana kuma caya maa si fɛ ayi a m'a fɔ mɔgɔ ye o k'a cɛ bila ka taa fɛ Ee k'a to kɔɲɔso la yen ten su in na sisan a bɛ se ka mun de f'a ye a bɛ se ka mun de f'a ye su in na k'a f'a cɛ ye ni cɛ bɛ se ka a yɛrɛ yɛrɛma sɔrɔ kɛ bi ayiwa

mɔgɔ maɲabagaw de b'o ɲɛnabɔ sɔmina ma ale de bɛ cɛ dɛmɛ ka kɛ ne ye kɔɲɔso kɔɲɔso dɔ kɛra ne ka so kɛrɛfɛ olu fila bɛɛ tun bɛ so a don a ma nɔgɔya dɛ maɲabaga ye ne wele an y'u dɛmɛ kosɛbɛ a ko la u fila bɛɛ de tun bɛ so madamu jabate cɛ tun bɛ so muso tun bɛ so cɛ depuis ala y'a da muso fana depuis ala y'a da mais maɲabaga ko k'ale kelen tɛ se a ko ko ne ka na ko komi ne bɛ voie de kɛrɛfɛ ko ne ka n'ale dɛmɛ an y'a dɛmɛ cɛ ye muso sɔrɔ so a sɔrɔlen so dɔrɔn ne ko maɲabaga ma cɛ ni muso u yɛrɛ taara ka taa daran ko dugu jɛlen anw ye de anw de kɛra seere ye an y'a fɔ maɲabaga y'a fɔ alhamdulilayi ni maɲabaga ɲɛnama bɛ yen nɔ i b'a ɲɛf'a ɲɛ dɔrɔn a bɛ dɛmɛ kɛ ni dɛmɛ kɛra dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ nin bɛ sɔrɔ dɔrɔn de ye n'o tɛ nin tɛ foyi ye a bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ tɛ so bi cɛ yɛrɛ bɛ so cɛ bɛ so muso den bɛ so denmisɛnnin fila talen ka di ɲɔgɔn ma o tɛ ko kalama a man nɔgɔn ne lamini
wala a bɛ faamu n'ala sɔnna ma ala ka a ɲɛbolo da la a na ɲɛnabɔ sun na a bɛ ɲɛnabɔ cɛ ka hakili sigi a ka taa dɔɔnin dɔɔnin a bɛ ɲɛnabɔ A ka hakili sigi a ka a fɛngɛ a k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye cɛya bɛ kɛ tan de a ka siranya in to yen n'a ye jatigɛ kɛ dɔrɔn a faamuna a bɛ fɛngɛ an bɛ tɛmɛ
ko ale ye furu kɛ nin y'a kalo naani ye a y'a cousine de furu a ba yɛrɛ de ye muso in d'a ma koyi don dɔ la ale furumuso y'a wele k'a fɔ a ɲɛna na ko e ye ne furu mais ne ni tɛ e fɛ koyi ɔ a y'o fɔ a ɲɛna ko sisan k'u filɛ ɲɔgɔn kan nin nin y'a kalo kelen ye a ko f'an bɛ yɔrɔ min na nin ko kalo kelen kɔnɔna la k'u sera ka furubato kɛ siɲɛ fila dɔrɔn de ko o kɔfɛ sa a y'i ban pepewu a tɛ sɔn ka tila ka to k'a fɔ a ɲɛna toujours ne ni t'i fɛ i bɛ awɔ ne ni t'i fɛ i bɛ ne divorcer de koyi kuma filɛ nin ye awɔ a cousine a cousine de bɛ k'o fɔ k'ale ka kan ka mun de kɛ unhun. bɛnkɛjan kuma b'i bolo ala k'an bɛn sawaba ma Amina. fɔta ni kɛta ni ŋaniyata Eh, ne kɔni ɲɛ bɛ eh, muso de ye bataki ci o min ye cɛ de ye bataki ci cɛ bon ne ɲɛ bɛ nin na min na lamin a ka courage ta Eh, furu daminɛw tɛ kelen dɔw bɛ daminɛ nɔgɔya la a bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ dɔw fana bɛ daminɛ gɛlɛya la a bɛ taa nɔgɔya sɔrɔ mais nin ye fɛn min ye ninnu ye kunnako de ye e tɛ ne fɛ mun na i ye min fɔ a ka cɛya dusu in a k'o bila kɛrɛfɛ ani a ka muso lakuma ani muso a ka muso nɛgɛ a ka to ka kuma ni muso ye a ban a t'a fɛ kun min na o kun a n'a ye nɛgɛ a b'a fɔ a ye peut-être a b'a jateminɛ de ko an ka surun kojugu ou bien peut-être a b'a jateminɛ n hakili bɛ cɛ min na o tɛ nin ye bon o n'a ɲɔgɔnnaw mais kuma ɲɔgɔnya de bɛ na ni o bɛɛ ye an b'o misaliya ta min an b'o misaliya ta ala kira alayhi salatu wasalamu ka so kɔnɔ ala kira muso dɔ tun bɛ sɔfiya sɔfiya tun b'a fɔ ko sɔfiya ko ko ala kira de tun ko ka go ale ye nin diɲɛ bɛɛ ye parce que mun na ko Kaybara kɛlɛ la ala kira y'ale cɛ faga k'a fa faga k'a somɔgɔw faga
yahudiya don yahudiyaden don Bani Israɛl Kaybara kɛlɛ la mais ko ala kira tora a b'ale la convaincu a b'ale la kuma a y'ale la faamuya k'ale la faamuya fo ka n'a kɛ bi ko o de ka di ale ye ni ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ cɛ bɛɛ kan mais a sɔrɔla mun fɛ ala kira ka kumaɲɔgɔnya de don a kɛra kun min kama e fa ye farabu fara ɲɔgɔn kan ka ne kɛlɛ ka ne kɛ tan ka ne kɛ tan ka ne kɛ tan yɛrɛ ɲini de y'a to n y'a kɛ tan donc a y'a la convaincu ni kumaw de k'a fɔ a y'a la convaincu ni kumaw de donc ne bolo cɛ ka i dusu da dɔɔni furu in ma taa yɔrɔ jan na kosɛbɛ n'ale kɔni b'a fɛ madama n'a b'a fɛ a ka to ka a la kuma a ka baro k'a fɛ

a b'a fɛ a b'a fɛ a cousin de don a cousin direct de don a b'a fɛ a bɛ kan ka kumaw de f'a ye dɔrɔn min b'a choquer quoi a b'a a bɛ kan ka a- a- a dusubɔ kow de k'a la quoi k'a lajɛ a ka réaction bɛ kɛ cogoya min na sinon n'i tɛ cɛ o cɛ fɛ a tɛ kɛ ten a tun tɛ don yɛrɛ a tun tɛ don a bɛ cɛ in fɛ cɛ in k'i hakili sigi mais a k'a nɛgɛn quoi aw denkɛ bɛ kaso la Ahan. a ko a ye dugawu kɛ ale ye a ka dugawu kɛ a furumuso ye ala ye furumuso ɲuman nɔgɔya ale ye a k'ale bɛ kaso la injustement donc euh, a ka kaso nin ka kelen i b'a fɔ ko ayiwa bagama de don ɔ ala k'a ɲuman bɔ a k'ale bɛ san bi saba ni fila la ale furumuso bɛ san mugan ani duuru la a ko olu fɛ yen kaso kɔnɔ yen k'an bɛ kasoladenw bɛɛ lajɛlen fo k'ala k'u bɛɛ ɲuman bɔ n'ala sɔnna a ma a ko kaso kɔnɔ yen a ko musow de bɛ taa baga u cɛw sigilen ma ka furusa papier ka na furusa ɲini u ni avocat k'u ni avocat bɛ don dɔrɔn ka n'i sɔrɔ kaso la dɔrɔn ko n bɛ fɛ ka n furusa a ko min bɛ kɛ don o don k'o de ka ca kojugu ko muso min tɛ ka se k'a cɛ kɔnɔ kaso la k'o de ka ca kojugu ayi u bɛ taa dɔrɔn ka taa sigilen sɔrɔ dɔrɔn u ni avocat ka furusa ko kuma ɲininkali daminɛ a ko ale bɛ kaso la a ko k'ale bɛna ɲini aw fɛ k'aw ka dugawu kɛ ale furumuso ye k'ale bɛ ka kaso nin kun a furumuso de nɔfɛ ko den fila b'u ni ɲɔgɔn cɛ furumuso de b'i débrouiller ka dumuni ɲini k'a d'ale denw ma furumuso de bɛ ka so sara furumuso de bɛ kuran sara furumuso de jijalen don a wulilen don k'i jɔ ale ye yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o n'a ta bɛɛ a bɛ taa dumuni d'ale ma kaso la a tɛ kumakan kolon fɔ a ye a tɛ a tɛ baasi foyi kɛla ale la k'ale y'ale garisɛgɛ muso ɲuman na k'a ka dugawu kɛ ale ye a ka kasoladon na a ka dugawu kɛ ale ye a furumuso kosɔn an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dɛmɛ ala ka muso ɲuman in dɛmɛ ko parce que ko kaso kɔnɔ ye ko musow ɲɛna ni minnu cɛw bi ala bɛ minnu cɛw lajarabi ka wagati janw sɔrɔ k'a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ wagati jan na ko cɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka sa yen ko donc u tɛ sɔn ka kɔnɔni kɛ tuguni yɛrɛ hmm. k'u bɛ na dɔrɔn ka furusa ɲini awɔ ko ni jugement kɛra ni wagati jan dira cɛ minnu ma dɔrɔn ko ee musolakaw b'o jate minɛ dɔrɔn u bɛ furusa sira de daminɛ eh, o ɲɔgɔn na o dun tɛ min dɔn ni cɛ ni muso cɛ bɛ kaso la

Oui, tɛnɛ oui. Hakili bɛ cɛ minnu na olu de b'a fɔ ne n'i tɛ se ka kanu kɛ cogoya si la k'a sɔrɔ i furu ma sa.
Mais n'i ye mɔgɔ furu sa k'a b'a ka furu la e tɛ a furu hali n'i y'a furu a bɛ sa. Eh, o tɛ o tɛ sariya ye dɔw bɛ sariya de kan n bɛ silamɛya bɛ n da kɔnɔ ani a bɛ n dusukun na kelen tɛ dɛ.

An balimamuso min ye weleli kɛ ko a cɛ ma se ka a ɲɛnabɔ, unhun, aa an bɛ dugawu don a ye a k'a jija a ye ne yɛrɛ sɔrɔ, unhun, awɔ a ye ne yɛrɛ sɔrɔ kiraya de don a k'a jija ne ta ye dugawu ye, unhun, Ala k'a ɲɛnabɔ, amina yarabi, Ala k'o dugawu minɛ nɛgɛjuru ye 20 21 fu ni fu 11 kuma b'i bolo, hɛrɛ tilenna, allo a' ni su, n ba ni su
wuli an tulobi yɛrɛ tilenna baasi dɔ de donna ne kan ka woro bɔ ka taa a den somɔgɔw ma Oui an bɛ k'i lamɛn oui awɔ donc ko a bɛ n furu sa donc sisan woro ni fɛnw bɔlen unhun gɛlɛya nana a minɛ jurumantigiw tun bɛ k'a ɲini k'u ka juru b'a la awɔ donc ne ye fɛɛrɛ kɛ ka wari dɔw juru ta banki la komi ne ye jagokɛla de ye ka wari minnu juru don a la Mm. pour que jurumantigiw ka bɔ a da la k'a sutura cogo min donc olu bɛɛ kɔfɛ ne fakɛ y'a wele ko a k'a k'a lajɛ ko a kana furu siri Mm. a ko ko k'i jɔ fɔlɔ ko ale bɛna t'u ka dugu la komi ale ka marché b'u binnen don ɔ ko n'ale nana kuma kalan kan jɔlen foyi t'a da kɔnɔ a taar'u ka village la seginna ka na Donc ne ko n ko a ka furusiri kɛ unhun a k'o la ko a ko tiɲɛ na ko fɛn t'ale bolo sisan unhun ee ne ko n ko problème t'a la n ko mais n ko ne ka di a ko awɔ ɔ n ko problème t'a la n ko donc nin wari minɛ i ka furu siri a y'o wari fana minɛ a y'o fana dun o kɔfɛ jurumantigi dɔw nana a ɲini tuguni Donc a taara i don a jɛɲɔgɔn dɔ la o jɛɲɔgɔn fana ko ne ma ko ko tiɲɛ na ko a fɔra k'e bɛna kɛ filanan ye ko kana sɔn an terikɛ ka malo i ɲɛ na ko n'a sɔrɔ n'ala ni kira sɔnn'a ma ko i ka ko bɛna ɲɛnabɔ hali ni ne yɛrɛ de n'a bɛ da ɲɔgɔn kan ka t'u ka village la ko an bɛ taa kuma kɛ ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye dɛ ne si bɛ taa san bi naani ni wɔɔrɔ ɲɔgɔn la Donc furu kanu de kama n cɛ fɔlɔ banna furu kanu de kama n tora k'a dɛmɛ k'a dɛmɛ k'a sutura ɔ finalement n nan'a ye sɛbɛ ɲɛ t'a kun k'a tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ bɔ donc comme terikɛ yɛrɛ jɛɲɔgɔn ninnu kɛra garanti ye ka wari ninnu caman dira a ma pour que ka jurumantigiw bɔ a da la mais don min tɔgɔ ko bi a ka jago yiriwalen de dɔɔnin

ne b'i wele fanga la i ka ne ka wari di ne ma parce que ne taara ko furu maniya don mais n tilala ka na n sigi ka n miiri n'i y'o bɛɛ kɛ ne ye mɔgɔ dɔnnen de ye diɲɛ bɛɛ bɛna i ye facebook ou bien a bɛ kɛ lebula ko ye quoi donc o man di n ye donc n b'a fɛ a ka n bilasira de

a bɛ na n fɛ yen, unhun, a bɛ na mais tuma dɔ la a bɛ se ka tile 15 kalo 1 ɲɔgɔn kɛ a ma na o ye ɛ baara n'a taabolo parce que a fana b'a débrouiller de, ɛ i b'o faamu e y'o faamu ka ban, ne y'o faamu, a ma hali woro saba bɔ, woro olu bɛɛ bɔra, woroba bɔra, woroba ma bɔ, woro saba de bɔra, comme woro saba de bɔra o dira ne fa ma ne fa ko a ma ko nin tɛ ko gɛlɛn ko parce que eh, ne den si belebele don a cɛ fɔlɔ banna denkɛ kamalenkɔrɔw b'a bolo mais ala ni tiɲɛ na a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ wariɲinina don a bɛ se cɛ minɛ cogo la ale yɛrɛ bɛ san joli la bon a yɛrɛ fana bɛ taa san bi naani ni duuru ɲɔgɔn na d'accord
a bɛ i ayiwa n'a fɔ ne ka kɔrɔ n'a ye san kelen ɲɔgɔn de quoi o tɛ baasi ye baasi foyi t'o la kulubali i balimamuso bɛ furu cogo di balimamuso e kɔrɔtɔra dɔɔni kɔrɔtɔra nin bɛɛ kɔfɛ ni y'aw san joli a kɔrɔtɔra i b'a hakɛ to aw san joli filɛ ɲɔgɔn bolo dusumango tɛ fa dumuni kalama na i b'a hakɛ to kulubali aw san joli filɛ ɲɔgɔn bolo

O tilala k'a ye a ka woro n'a ka fɛnw bɛ ne kunkɔrɔ n'a fɔra ko u kana naga naga dabila donc ne kɔni bɛ ka courage sugu bɛɛ ta ne bɛ k'a nɛgɛn ne b'a nɛgɛn ne bɛ hɛrɛ nɛgɛn ne tɛ hɛrɛ nɛgɛn ni d'a kan bon a kɔrɔkɛ fakelen bakelen n'u bɛɛ kumana a fɛ a ko k'a ko ale ma jɛn ne kɔ k'ale ma ne labila ko waati de b'ale ta fɔlɔ k'ale tɛ se ko ka girin ko ka ne ka ko kɛ ko parce que ko min b'ale bolo so kɔnɔ k'o ka condition bɛɛ remplilen tɛ Ko ka condition remplilen tɛ k'ale selen tɛ o kɔrɔ ko n'ale mana taa muso sariba ta san tɔ ko o kana na buruti ko ko ka taa kɔrɔkɛ ko ko kalabanciya kan de b'i da ko i y'o furu ko mɔgɔ m'o d'i ma ko mɔgɔ m'o d'i ma ko i y'o ɲini yɛrɛ k'i taara don nin fana kan ko donc a jaabi ma diya ye k'i bɛ nin ta di a ko k'ale ma ne labila k'ale bɛ ne ta sa k'olu kana jɔrɔ o la yɛrɛ a nɛn ka di a bɛ se kuma la a tɛ minɛ kuma kɔnɔ ne kɛlen don ka timinandiya kɛ nin ko in na walayi fo ne nin nin ka tigɛ n kɔnɔ i ni kana tigɛ ne ba sinon cɛ caman tɛ sudon yɔrɔ la dɛ walayi k'a fɔ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o tɛ dɛ
Kan'i yɛrɛ bila kaso la dɛ ne m'a fɔ i ka fara cɛ in na dɛ mais i kan'i yɛrɛ bila kaso la i kunkolo kɔnɔ ne m'a fɔ i ka far'a la ne ko mais i kana mɔgɔw jate i yɛrɛ garisɛgɛ nɔfɛ parce que a kɛlen i b'a fɔ ko e bɛ fɛ ka i ka sigi nin kɛ ni mɔgɔw hakilina de ye qu'en-dira-t-on mɔgɔw bɛna mun de fɔ ɔ o de bɛ n'i kunko gɛlɛya f'i bɛ don so kɔnɔ nɛnɛ bɛ kari la i tɛ bɔ tuguni o tɛ ko kɛta ye o tɛ ko faamuyata ye ko min b'i sɔrɔ i yɛrɛ garisɛgɛ dɔɔnin b'a la dɛ nka n b'i to yen Kulubali i ye mun de faamu ne ka nafolo min b'a la sisan ne bɛna wari oui mais nin bɛɛ ye kasoladon de ye i yɛrɛ kunkolo kɔnɔ o i bɛ ka kasoladon de kɛ nin ye ni ne dimina kama don min na a b'a fɔ n bɛna o d'i ma ka da i jɔ n k'o sara n'i y'o sara ka ban An bɛ sɔrɔ ko tɔw bɛ sɔrɔ ka ɲɛnabɔ o tɛ ɲɛnabɔ attention attention madame i bɛ ka fɛn fila de gosi ɲɔgɔn na ɛɛ i kɔni i jɔra cɛ in jigi kɔrɔ fewu walayi
i donna a jigi kɔrɔ ni hakilina dɔ ye n'o hakilina ma ɲɛnabɔ si tu fais pas attention i bɛna kɛ haine façon dɔ mara mm. ɔ ka wuli ka ko dɔw kɛ e yɛrɛ bɛ ka siran fɛn minnu ɲɛ mm. ne tun b'a fɛ i ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na i ka kelen ta n'o tɛ a bɛna na kɛ cɛ kɔnɔ k'a fɔ n'i y'a ye i bɛna bila i kunna ko a bɛna ban k'i furu ɔ a ka juru min b'i la i bɛ ka a tɔɔrɔ o de nɔfɛ bon o kɔni fɛn fila de bɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na fɛn fila de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye a man ka taa ni ɲɔgɔn ye ou i k'i sinsin furu kan ou i k'i sinsin i ka wari nɔfɛ o fɛn fila de don ou i k'i sinsin furuko kan i ka wariko bila fɔlɔ ni furu ɲana e ka wari bɛ sara o kelen mana ɲa o bɛ kɛ ka kelen rembourser ou i ka tugu kelen kɔ furuko ka tiɲɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu don dɔw yɛrɛ bɛ kɛ dɛ a kanu yɛrɛ tɛ don ne dusukun na a ka di ne dɔrɔn a ka ne ka nafolo di ne ma dɔrɔn a banna bon maintenant sisan i bɛ kelen de ta i bɛ kɛ fana
Maa tɛ se ka saya jɔrɔ ka toli jɔrɔ lamini i tɛ da yɛlɛ ɲɛ wa ni ɲɛ bɛ nin ko la mais fo a ka bɔ kelen kɔnɔ parce que a bɛ a bɛ ka fɔ a bɛ kaso fila de kɔnɔ alors que a kan ka kɛ kaso kelen de e yɛrɛ de nɔ y'a bɛɛ ye Kulibali i bɛ mun de f'a ye ne bɛ min fɔ balimamuso ye ko ɲaami ba bɛɛ y'ale yɛrɛ de ye Ala y'a se di e ma e sera ka cɛ dɛmɛ cɛ in ma e labila o wa i man go cɛ ye e yɛrɛ de kɔrɔtɔra kojugu maa yɛrɛ b'i hakili kɛ k'i ka ko baara n'e yɛrɛ bɛ furu fɛ mun e bɛ nafolo ko yɛrɛ bila i kunkolo la cogo di ko cɛ k'o sara cɛ k'o sara a e bɛ furu ko kuma de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye woro fila bɔ hali n'a ma tɔ kɛ fɔlɔ e bɛ nafolo ko ta k'o da i n'i ka taa cogo di ta ta ta ta i b'a fɔ ko a sa tɔ don sa n'o fɔ min ye di Kulibali ma tila dɛ a n nɔ min ye n tɔɔrɔ a kɔrɔtɔla min ye n tɔɔrɔ ayi Unhun. tɔnɔ Lamini min ye n tɔɔrɔ Unhun, unhun. min ye n tɔɔrɔ nafolo ko ni fɛn ninnu si ma fɔ mais n'a welela k'a ka na ani hali balimakɛ ninnu a yɛrɛ badenw ka sigi ka kuma u ka kan jɔlen fɔ ne fa ko k'a tɛ gɛlɛya k'u ka taa dɔrɔn u bɛ mɔgɔ fila sɔrɔ a bɛ furu ten dɔrɔn a banna a ka kɛ suna ni farida ye a tɛ ye a tɛ sɔn a b'a fɔ tan tɛ ne bolo dɛ mɛ nin na dɛ mɛ nin na o de bɛ ka ne tɔɔrɔ o de bɛ ka n tɔɔrɔ walayi a ye kelen fɔ n ye bani ni n bɛ wariko in de sinsin ni n bɛ taa n'o de ye fanga la parce que a tɛna se k'i jɔ k'o sara ni fanga tɛ ou bien ni n b'a to yen Ala kama ka jɛ n'a ye furu kɛ tuma min na, aa, a ka n bilasira dɔrɔn o dɔrɔn de la, attention attention ɛɛ bilasirali in bɛ bɔ i yɛrɛ de dusukolo la o de y'a to n k'i ka fan filanfɛ tagama dabila, dabila, unhun, fan filanfɛ tagama dabila parce que e ka nin ko in kɔnɔ kelen bɛ kelen tiɲɛ ni kelen ɲana o bɛ na ni dɔ nin ye mais kelen n'i tugura kelen kɔ o bɛ dɔ in tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ k'o bɔ yen pewu mais n'i tugura dɔ in kɔ n'o ɲana dɔ in bɛ ɲa kɔfɛ dɔ in bɛ ɲa kuma filɛ nin ye mais mɔgɔ si tɛ se k'o jalatigɛ sisan an tɛ se k'o jalatigɛ i bolo dɛ ni i yɛrɛ tɛ i yɛrɛ parce que e de b'i ka position dɔn i ka position sociale e de b'i sigi cogo dɔn e de b'i wuli cogo dɔn e de b'i tagama cogo dɔn voilà e de b'i dusukun dɔn n'i dusukun bɛ sɔn ou bien n'a tɛ sɔn an kɔni bɛ an bɛ juste an b'an ka nkalon de fara i ka tiɲɛ kan nkalon minnu b'anw da an b'o de fara i dala tiɲɛ nin kan mhm. sisan e de b'i dusukun kɛ kelen ye n'i ko ayiwa silamɛw a ye n dɛmɛ nin cɛ in ka se ka n furu k'a sara ala la k'a sara ala kira la k'a sara silamɛw la minnu tulo b'i la an balima minnu tulo b'i la setigiw ni sentanw bɛɛ ka dugawu kɛ walasa cɛ nin k'i furu ɔ n'i furula o sira kan ni cɛ nin bɛna na kɛ ala dɔnbaga ye kɔfɛ a bɛ n'i ka nafolo d'i sigilen ma a b'a di nka n'i y'i ni da n'i ko ko n bɛna le n'i k'u bɛ k'a fɔ silamɛw a sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne sɛgɛnna san fila cɛ bi n kɔ a bɛ ka n bolo wari minɛ a tɛ ka n furu ayiwa a ye n dɛmɛ ne ka se ka n ka nafolo sɔrɔ mais cɛ ko i bɛ j'a kɔ i bɛ jɛ cɛ ko kɔ la ɔ silamɛw bɛ dugawu k'i ye a ka ca ala fɛ i b'i ka nafolo fana sɔrɔ nka cɛko kɔni bɛ ban o de y'a to ne k'i ma ko i b'i kaso fila de kɔnɔ wariko kaso furuko kaso mais n'i ye kelen bila ka tugu kelen kɔ ɔ kelen mana réussi o bɛ dɔ in ɲɛnabɔ o parce que i tɛna se ka k'ale ka furu la a b'a dɔn k'i jɔra a jigiyaba dɔ kɔrɔ ayiwa ko ale ma se k'i ka nafolo sara nka o ye kelen ye hali n'a ma sara a ye furuli min kɛ lala nafolo ko in bɛna fo e dusukun na parce que a kɛra furu cɛ ye a kɛra cɛ ye parce que n bɛ k'o yɔrɔ fana fɔ yɔrɔ min na ale bɛ ka siran nin cɛ lebuli fana ye donc yɔrɔ ni furu kɛra a bɛ jɛ nafolo kɔ ɔ nin y'u ya waatinin min kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn ne k'ale kɔrɔtɔra oui an bɛ sababu amina yɛrɛ de furu in ka di a ye n dɛmɛ n bɛ se ka o bɛ se ka ɲɛnabɔ bon kɔnɔ sisan i sara auditeurs la u tulo b'i la ni min bɛ min dɔn ni min ayi ayi u t'i bilasira u k'i dɛmɛ bi ye donba su ye u ka dugawu k'i ye ɔ ni min bɛ se tututu la ɔ ni min bɛ se min na i sara i faw tulo b'i la i baw tulo b'i la maakɔrɔw tulo b'i la kodɔnnaw tulo b'i la t'a fɛ ne ye kuma d'i ma ɔhɔn welewele kɛ tɔgɔ fɔ t'a la dɛ n b'a ɲini silamɛw fɛ furu de ka di n ye ee ne fitini de dira n cɛ fɔlɔ ma donc o daɲana den kɔrɔbalenw bɛ n bolo n denw yɛrɛ bɛna muso ta kɛ i m'a ye donc a ka di n ye n bɛ furu de fɛ bi don min tɔgɔ n filɛ yɔrɔ min na bi n bɛ furu de fɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn wari ko in yɛrɛ tɛ parce que ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ waso tɛ ala barika la i y'a mɛn n y'a wari in bɛɛ di furu in nata de kama n'o sen ka jɔ u bolo ka cɛ ma tulo bɛ ne na

i ka gɛlɛya dan ye furu ko la ala ka bi su gɛlɛya ban ni ga i bɛ téléphone bila i bɛ misilen ko ni kulibali ka numéro ta n'ala sɔnna i kɛ pewu n'i ka numéro sɔrɔla o de fɛ a ka ca ala fɛ ɔ dɛmɛ minnu mana na an b'i weele k'a d'i ma an n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ kana hali kasi i

Awa alimami ka numéro ye 76 unhun 04 unhun 43 unhun 97 n'Ala sɔnn'a ma ɔ ne yɛrɛ ka numéro ye 76 03 unhun 54 21 ayiwa n'i sera ka nin numéro min ta n'i ye weleli kɛ a ka ca Ala fɛ i b'i dɛmɛ kosɛbɛ ne ba Ala k'i ye ɲɛji min bɔ sisan Ala k'o kɛ i ka i ka diminako bɛɛ bannen ye furu sira fɛ bi su in na Benkejan an b'i fo lamini yanni k'an fo nin yɔrɔ in na fɛn kumani dɔ bɛ kumani in kɔnɔ ne mana na o yɔrɔnin jateminɛ
ko cɛ ko hmm. ko ale tɛ se ka nin furusa ko parce que ale muso fɔlɔ ka condition bɛ mara Benkejan kumaw fangulen don n'i donna walawalali kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin a faamu na a ma pan- n bɛ dugawu kɔni kɛ an balimamuso ye Ɔhɔ, a ma pan tulo kunna dɛ n bɛ dugawu k'a ye ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya a ye. Amina, a ka amina, hɛrɛ bɛ min na ala k'o nɔgɔya a ye amina, amina. lajarabi min b'a kan ala ka limaniya d'a kan Amina, amina, amina. a limaniya min b'a to a bɛ se ka lajarabi in ta Amina. ala ka furu d'a ma a ka hɛrɛ bɛ furu min na ale ni furu ɲinina bɛɛ maa maa bɛ furu ɲinina ala ka furu nɔgɔya u bɛɛ ye. amina yarabi minnu taw kɛlen bɛ k'u sɛgɛn ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma lamini ayiwa Ayidara an bɛ ci ye juru ye ɛɛ denmisɛnnin tɛgɛ ko koɲuman mm. a bɛ maakɔrɔbaw ka dɛgɛ nɔɔni mm-hmm. kamalennin dɔ fa a fa tun man kɛnɛ mm. kamalen in min wele mm. ɔ fa in tɔgɔ ko isa sisɔkɔ ko mais u b'a wele ko bulu a bɛ quartier mali la a banna bi a ko k'a fɔ a ye a bɛɛ ka dugawu k'a fa ye cɛnin tora himihimi na a bɛ ne wele a b'a fɔ fa fari changera ne b'a hakili sigi kuma fɔ a ye n ko a ka sabali n ko ni saya tɛ kelen fa in banna bi a ko a bɛ fɛ plateau la mɔgɔ bɛɛ ka dugawu k'a ye fa tun b'an ka émission lamɛn kojugu an kanubaaba don ale yɛrɛ u bɛ quartier mali la fa in ye isa sisɔkɔ de ye u b'a wele ko bulu ko n'i y'a fɔ ten ko bɛɛ b'a dɔn ko tellement an kanu tun bɛ fa la an kanu b'u ka dukɔnɔmaa bɛɛ la ko an ka dugawu kɛ ni ala sɔnna ma ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ amina amina ala k'o dugawu minɛ n'ala sɔnna ma Tɛnɛn b'i fo Kulibali an ka foli b'i ye Misɛli k'an b'i fo madamu Jabatɛ an ka foli b'i ye ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to n'Ala sɔnna ma nka i bɛ Agali fo ni mɔgɔ ma Agali fo ma ka sogo jalan dun dɛ n'Ala sɔnna Agali Agali ye kamalen kamalen hakili ka bon